ọha na eze ndị ọma e ji eme ọnụ anyị na-anabata onye ọbụla na ihe omume anyị nke anyị na-eme kwa izu n'ụbọchị tata bụ Wenesde abalị iri abụọ na isii nke ọnwa abụọ n'afọ bụ puku abụọ na iri abụọ ngwa tọọnụ ntị n'ala ka ụnụ nụrụ isiokwu ndị ghọọrọ anyị akụkọ ndị ọrụ nlekọta ahụike adọọla ọhaneze aka na ntị maka nje ọrịa bụ coronavirus igwe JUN Ezerioha arịọla ndị nne na nna ka ha kpachapụrụ ụmụ ha anya site n'ịkụziri ha asụsụ Igbo na omenala Igbo mgbe ha ka pere onye nlekọta ahụike arịọla ụmụ nwoke ọkachasị ndị ntorobịa na ndị nna ndị ụfọdụ ka ha dododo gbanahụ ọgwụ ike ndị ụfọdụ ha na-aṅụ n'oge ndị a igwe Uwaezuoke arịọla ndị niile na-eme ejije ka ha biko dododo were ihe ha na-eme wee kpọrọ ihe ngwa tọọnụ ntị n'ala ka unu nụrụzie akụkọ anyị n'uju ndị ọrụ nlekọta ahụike arịọla ọha na eze ka ha biko gbanahụ ọrịa bụ coronavirus nke jupụtara n'obodo anyị ugbu a onye nlekọta ahụike gara n'ihu kwuo na ọrịa a bụ ọrịa na-egbu n'otu ntabi anya na-echeghị eche n'ihi ọ dọrọ ọhaneze aka na ntị ka ha biko na-echekwa ihe oriri ha nke ọma ka ha wee ghara inweta ọrịa n'agbanyeghị ọ gara n'ihu kwuo na sọsọ onye nwere ike ịgbanahụ ọrịa bụ nwaada a na-akpọ ngala kwesịrị n'ihi na ọ ma aza saa nke ọma Igwe JUN Ezerioha bụ eze na-achị Ihite Owere adọọla ndị nne na nna aka na ntị ma rịọ ha dododo ka onye ọbụla kpachapụrụ ụmụ ya anya site n'inye ha ezi ntụziaka inye ha ezi ọzụzụ na ịkụziri ha asụsụ na omenala Igbo mgbe ha ka pere mpe ka ọ ga-abụ na mgbe ha ga na-eto na ha ga-ama nke bụ asụsụ Igbo omenala na ihe ndị ọzọ niile bụ ihe e ji mara ndị Igbo ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ịhụ ụmụaka a mụrụ n'ala Igbo ndị toro n'ala Igbo mana ha amaghị asụsụ ma ọ bụ omenala Igbo mezie ha a na-enwezi ndị na-adịghị abazi uru n'obodo anyị ọ rịọrọ ndị nne na nna ka ha biko mee ihe niile ha kwesịrị ime ịhụ na ụmụ ha ma asụsụ na omenala Igbo onye nlekọta ahụike adọọla ụmụ okorobịa aka na ntị ka ha biko gbanahị ọtụtụ ọgwụ ike nke a na-aṅụ n'oge ndị a ọ gara n'ihu kwuo na ihe a edubala ọtụtụ ụmụ okorobịa n'ọnwụ erughị eru ma rịọ ha ka onye ọbụla biko wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ akụkọ mere n'obodo otu nwaanyị ejirila mma wee magbuo di ya n'ihi ihe foto ọ hụrụ na mkparịta ụka ya na nwa agbọghọbịa anya hụrụ ka eberebe a si wee gbuo bụ amị nwa ọ kọwara na ihe dị otu a mere n'obodo a na-akpọ Ikobi na nwaanyị a jiri mma wee magbuo di ya dịka ọ na-arahụ ụra n'abalị mgbe o lere anya n'ekwentị di ya wee hụta mkparịta ụka ya na otu nwaanyị kpara na mesenja ọ kwara arịrị ma wee iwe ma were mma wee duna nwoke a mmụọ n'ike wee na-asị na nwoke a na nwaanyị ọzọ na-enwe mmekọrịta ebe ya na ya bi n'ụlọ e wee na-arịọ ka ihe dị otu a ka ọ ghara ịga n'ihu na-eme n'ihi na anyị kwenyere na ịdị n'otu Igwe Ụwaezuoke arịọla ndị niile na-eme ejije ka ha bikodo dodo were ihe ha na-eme wee kpọrọ ihe o kwuru nke a mgbe ndị nta akụkọ anyị jere njem nta akụkọ na be ya ọ rịọrọ onye ọbụla ka onye ọbụla tinye uchu n'ọrụ ya ma were ihe ha na-eme kpọrọ ihe ka a ghara inwekwa ihe ọbụla bụ ihe ọgba aghara n'etiti ndị ejije mana nke a na ndị ọzọ ga-abịara unu izu ụka ọzọ tọọnụ ntị n'ala ka unu nụrụkwa isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ ndị ọrụ nlekọta ahụike arịọla ọhaneze ka ha dododo gbanahụ ọrịa bụ coronavirus Eze JUN Ezeriọha arịọla ọha na eze na ndị nne na nna ka ha kpachapụrụ ụmụ ha anya site n'ịzụ ha n'asụsụ na omenala Igbo. Onye nlekọta ahụike arịọla ụmụ nwoke ka ha biko gbanahụ ịṅụ ọgwụ ike nke ndị oyibo na-akpọ enhancement drugs. Otu nwaanyị ejirile mma wee duna di ya mmụọ n'ihi ihe onyonyo ọ hụrụ na ekwentị di ya. Igwe Ụwaezuoke arịọla ndị niile na-eme ejije ka ha bikodo dodo were ihe ha na-eme wee kpọrọ ihe ọhaneze ndị ọma otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị tata bụ Wenezde abalị iri abụọ na isii nke ọnwa abụọ n'afọ puku abụọ na iri abụọ wee na-arịọ ọhaneze unu nọnyekwara anyị otu mgbe izu ụka ọzọ dịka anyị ga na-ewetara unu ihe omume anyị ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Jemity Ejimka ka ọ dịnụ n'izu ụka ọzọ